Daoibh, a chairde, an bhfuil aon scéal agaibh? Fáilte go dtí babhta 12 de mo léirmheasanna ar an gcluiche idir Cobh Ramblers agus Treaty United i Bealtaine. Dhá fógraí mo chomrádaithe an uair dheireanach chuaigh mé go dtí an St Colmans Park

Ar an dara dul síos, go raibh míle míle Richie agus Aaron arír. Mhúin siad stair as Cobh Ramblers agus an baile foireann agus Conradh na hÉireann. D'fhoghlaim mé tá mé as Ceatharlach chomh tá mé craiceáilte, talamhiata, talamhiata. Níl aon aer na farraige orm ach mar. tá siad as Cobh chomh, tá siad craiceáilte, tá an iomarca aer na farraige go dona acu. Bhí Cobh an calafort a chonradh go 1938. Mar sin, bhí go leor saighdiúir Sasanach, ba bhreá leis an bhaile sacair. Níor thaitin an GAA ná an Ghaeilge leo. Ba é Cóbh Ó Corcaigh an chéad ainm a bhí ar an bhaile, ach ós rud é nach bhfuil litir V as Gaeilge sa Ghaeilge, Tá brón orm, sa Gaeilge. Úsáidtear bh in áit V. Is le Cobh Ramblers a staid féin ach ní le Cork City atá Turner's Cross, Dia ubh le huachta. Ba é Springfield Ramblers cumasc de clubanna óige ach tá an FAI ag iarraidh foireann óige de chuid Cobh Ramblers féin. Cuireadh deireadh leis an seanbhalla timpeall ar an bpáirc agus cuireadh fál ina áit. Cuireadh deireadh leis an bpáirc claonta féir agus cuireadh pháirc astroturf ina áit. Deir na leaid gur beannacht a bhí san páirc astroturf don club. Is féidir leo traenáil ar gach leibhéal i St Colmans gan dul áit ar bith eile. Nuair thug mise suntas do seo, bhí na leaid ag fiafraí don chéad pháirc a bhfuil an teicneolaíocht is measa inti, nach bhfuil bord ionadaí ag Cobh? Níor thug mise faoi deara é. Dúirt siad go nglacfaidís faoi le ceann aineolach. Bhí an dara agus an tríú duine Éireannach is cáiliúla ann agus mise ina ndiaidh, Roy Keane agus Handsome Bob. Meas tú, an leanfaidh Keane mo TikTok? Ar aon nós, bhí ceannas ag Cóbh ar an oscailt. An ceathrú nóiméad, cúl! Scóráil Murphy cúl iontach. Bhí Bosnjak agus Le Bervet ag obair iontach an cliathán clé. Bhí roinnt seansanna maith ag Cóbh ach níor éirigh leo an cúl a aimsiú. Bhí seansanna beaga ag Treaty. Rinne Murphy ag obair ach ní raibh mórán tacaíochta aige i gcónaí. Chaill an réiteoir cic pionóis do Cóbh, chuir sé fearg ar an slua. Deireadh na chéad leath, Cóbh cúl amháin agus Treaty náid. An naoú nóiméad is daichead, cic saor do Treaty. Dia uilechumhachtach. Scóráil Murphy cúl ina éadan féin, cúl craiceailte. An tríú nóiméad is caoga, cúl! Cé eile? Scóráil Murphy cúl iontach. Cóbh, dá cúl agus Treaty cúl amháin. Níor tharla mórán ina dhiaidh sin arís. Níor thug an réiteoir faoi deara roinnt pheile do Cóbh. Deireadh na dara leath Cóbh dá cúl agus Treaty cúl amháin. Laoch na h-imeartha Murphy. An Foirne, An Fhoireann Bhaile Cóbh Ramblers, Bainisteoir Mick McDermott, Cúl Báire Martin, Cosantóirí O'Keeffe, Evers, Frahill, Le Bervet, Imreoir Lár na Páirc,